Maa o maa bɛ k'an lamɛn su in na an b'i fo i fana fana k'a mɛn an b'i fo bɛɛ folilen kɔfɛ an bɛ arajo tɛtɛ fo tigi yɛrɛ fo a n'an ka technicien a diyara n ye a ne yɛrɛ fa ɲuman to damari ko n b'a fo ale folilen kɔfɛ amadu kuma sɔrɔ an b'a fo dɔgɔnin abu aramusajide abu lalabi n b'a fo kosɛbɛ kosɛbɛ n ka siko si n taa na ala ala ma ni kɔnɔ n dɔgɔnin kɔnɔ parce que fa dan o don dɔ ye ɲininka émission na ko mun na ko mɔgɔ tuma kuma min dɔgɔnin dɔgɔnin tun si ko mun na mun nɔ parce que maaninfin sogo tɛ dun quoi mɔgɔ diya ye nafa de ye quoi mɔgɔ ni nafa b'a la dɔrɔn o ye mɔgɔ yɛrɛ de mɔgɔ bɛ nafa la dɔrɔn parce que sogo na dun i nafa i nafa ye i yɛrɛ de ye quoi n dɔgɔnin nafa b'a la n b'a fo a folilen kɔfɛ n ma kala perez ma n'o ye ma ye ani an kalan mɛtiribaw an b'o bɛɛ fo ka ban tabarika ani fuseyini lalabi n b'a fana fo bɛɛ folilen kɔfɛ ma an bɛna an ba ɲuman fila fo tanti awa jalo ani tanti awa sago a filɛ dɛ
an baw ka di an ye kojugu parce que ni an fa y'a fɔ lalahabi ko a ko maa o maa n'i b'a fɛ ka diɲɛ tɔgɔtigiya kɛ walima diɲɛ nafolotigiya kɛ walima diɲɛ hɛrɛ sɔrɔ ko i ka k'i baw fɛ o tiɲɛ o de kosɔn mamadu lalabi abu lalabi anw ka dusugosi yɔrɔ o de y'an ba fila ye a filɛ dɛ an baw folilen kɔfɛ an bɛna an yɛrɛ ka jiɲɛ n'a lahara fo o de ye Gawusu Kalilu Bɛrɛte lalahabi ale de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ yen a tɛ mɔgɔ latigɛ
mɔgɔ de b'a latigɛ ka tila ka bɔ n'a tuguni a tɛ mɔgɔ latigɛ
a de y'an ka jiɲɛ n'a lahara ye a de kɛra sababu ye ka ji kɛ yiri ju fɛ
ɔ ni jiri in falenna n'i ye cɛ o cɛ sigilen jiri in suma kɔrɔ f'i k'a dɔn tigi bɛ jiri in na o la an bɛ yiritigi fo o de ye Gawusu Kalilu Bɛrɛte ye o de y'an yɛrɛ tigi ye ale folen kɔfɛ an bɛna Ala fo Ala ni ce n b'a fɔ Ala ni ce alihamudulilayi wa sukurahi tabarikala n ma se su in na ka di kosɛbɛ kosɛbɛ o ye tiɲɛ ye parce que ne yɛrɛ famana kumaso ma awɔ n famana kosɛbɛ kosɛbɛ awɔ n'Ala ma baasi foyi k'an na sunjatata o ma nɔgɔ dɛ ɲa kuma ye sunjata an ka ɲɛfɛ a diyara n ye lɛnkarana sɔn de sɔn a
sɔn bɛ alidu
kuma tɛ nin ye
kɛlen kɔn fo i lamɛn san ka to n yɛrɛ ka don fug kɔnɔ fa bisimila

savant international dans le monde entier n b'a fo ani foli yɛrɛ ka kan ka d'a kan ala ye bonyabaga ye dugukolo in yɛrɛ sanfɛla la o cɛ bonyaba min n'a bɛ kunfin kɛ kodɔnna ye ka banabaatɔ kɛ kɛnɛbaatɔ ye ka bolokolon kɛ fɛntigi ye lala habi a y'a yira ka kumaw kɔnɔna na n'i b'a fɛ k'i ɲɔgɔnnaw dan kana ɲinɛ bangebaa musoman kɔ o ye tan ye an bangebaa musoman fila o tɛ nin kɛnɛ in kan mais u ka ala bɛ yan o ye tiɲɛ Tante awa jalo ani tante awa sako ye n b'u fo u ka foli ti ban tabarikala ni sɛbɛn ani nasi n'o de b'an bolo ka cɛmaninw dan fasoba in kɔnɔ n'o ye mali jamana ye o de y'an bangebaa musoman fila ye o de kosɔn olu ka foli tɛ ban olu folen kɔfɛ masi kɔrɔkɛ ɲumantigiya o de ye ne abu lalabi lafiya n ka ɲɛnamaya la siga t'a la kɔrɔkɛ ɲuman lalabi junior mohamed n b'a fo n ka bonya b'a kan folen kɔfɛ dɔgɔnin alimami den n'a yɛrɛ b'an fɛ studio in kɔnɔ a bɛ yan bi n b'a fo wa n ka bonya b'a kan fuseni lalabi musa lalabi n b'u fo tabarikala nin waati in na u sigilen don k'an lamɛn kalanbulon yɛrɛ kɔnɔna na tabarikala wa n ka bonya b'u kan Mhm. kalanbulon président ba Cheikh Omar Sène Mm, n b'a fo mhm, folen kɔfɛ mm. subaga groupe fila bɛ Lala Habi bolo Mali jamana kan subaw awɔ han deux groupes sorcières ɔhɔn min n'a y'u labɛn ka dusukun ta ka sigi u kɔnɔ A filɛ dɛ. fasoba in yɛrɛ kɔnɔ Unhun. lalahabi Un. o gurupu fɔlɔ Un. o de ye cɛ kɛmɛ Unhun. cɛ kɛmɛ k'a daminɛ u ka président na ka na fɔ laban na n Unhun. b'u fo Tabarikala. ka di n ye wa n b'u fɛ Tabarikala. subaga gurupu filanan Un. o de ye cɛ kɛmɛ fila ye Un. k'a daminɛ u ka président na ka na fɔ laban na n Unhun. b'u fo Tabarikala. ka bonya yɛrɛ b'u kan o ka di n ye Tabarikala. kojugu Tabarikala. Tabarikala. ni siran bɛ kɛ cɛ ɲɛ mali kɔnɔ siran bɛ k'olu de ɲɛ ni kodɔnna yɛrɛ bɛ mali kɔnɔ ni bonya kan ka da u kan olu de kodɔnnaw ye olu folen kɔfɛ masi ni kuma ka minɛ ka bɔ n fa lalabi yɔrɔ ni kuma gɛlɛyara cogo cogo ni donsow donna kungo kɔnɔ bɛɛ n'i taara fan de don dɔnni seki min bɛ faso maliba kɔnɔ a kɛbaga cɛman n'a musoman n bɛ yafa ɲini k'u fɛ ko ne abu lalabi l'homme qui est l'incarnation de son père Ramsès II le pharaon de la géomancie o don dɛ ko n ka kuma kun tɛ kodɔn ye mais n fa lalabi ye n kalan min na an b'o dɔn wa an b'o lakali lamɛnnikɛla cɛman an'a musoman ka tila k'u sɔn Mhm. masi n bɛ kumaso min yɛrɛ kɔnɔ Hmm. kumaso in promoteur Hmm. n b'a fo ka directeur fo tabarikala o ye tonton mariko ye Mhm. ka bonya b'a kan awɔ masi n b'i yɛrɛ fo i ka kɔnɔnajɛlenya n'i ka cɛsiri la ni n fa ka émission yɛrɛ O diyara n ye.
radio Kisi FM sanfɛ o diyara n ye ka technicien n unhun b'a fo wa n ka bonya b'a kan unhun ni ala sɔnna su in na un ne ye abu lalabi un ani kɔrɔkɛ lalabi junior mohamed awɔ an fila bɛ yan su in na ala tabarikala yɛrɛ bɛ forme yɛrɛ yɛrɛ de la tabarikala n'i y'a ɲininka ko dɔn kan na n b'i jaabi dɔnni kan na e de ye lamɛnnikɛlaw tulo n'u da ye siga t'a la ni ala sɔnna ɔ an ta an bɛ kuma fɔlɔ ɛɛ lalabi junior la lalabi junior ɔ an k'a fɔlɔ abu la l'incarnation de son père ɔ dɔ y'a jira k'a fɔ ko ale mɔgɔya ko o ka dɔgɔ ɔ fura b'o la k'a mɔgɔya k'a ka dɔgɔ ni ala sɔnna masi ɔhɔ n'i ye n ɲininka o la n b'i jaabi mɔgɔ yɛrɛ bɛ fɛn min dɔn i bɛ kuma o de kan ni dɔnfɛn yɛrɛ bɛ anw na mali jamana kan o de ye ko dɔn kuma ye ani dɔn yɛrɛ kuma ye k'a daminɛ buna hadamaden kunsigi ka na fo i sentigɛ kɔnɔ fo ni da yɛrɛ ma se yɔrɔ min ma sinon dɔnni kɔnɔ jaabi bɛ yen fura yɛrɛ bɛ yen I y'a ye sa. Nin ye buna hadamaden ye. Un. Ni Ala ye nin lajarabi s'i ma. Unhun. Cɛ. Un. I cɛya yɛrɛ de dɔgɔyara kosɛbɛ. Unhun. Fɛn dama bɛ na n'a ye buna hadamaden na. Unhun. Farikolo yɛrɛ dan cogoya b'a kɛ. Un. Dɔ ka dɔnni yɛrɛ fɛnɛ b'a k'i la. Unhun. Mais an b'a di en général. Un. N'o ser'i ma. Un. Yiri dɔ de bɛ yen. Unhun. min b'o bonya ani k'a jamuja a fila dɛ o yiri fila olu tɛ yiri suguya kelen n b'o yiri suguya fila fɔ u damana n'u yɛrɛ mode d'emploi n'u yɛrɛ bɛ kɛ cogoya min na mode d'utilisation fɔlɔfɔlɔ o de ye npiye i bɛ npiye de ɲini ale ye yiri yiri min bɛ falen dugu jukɔrɔ n'i ye npiye ku sɔrɔ i b'a don kolon kɔnɔ k'a foroki k'a da tile la a ka ja n'a jara mugu ye i b'o dɔ de ta i bɛ dɔɔnin t'a la i b'a kɛ tulu la tulu min n'i bɛ se ka mun i farikolo la parce que n'i ko si tulu o y'an fa jamana de ye si tulu yɛrɛ tɛ sɔrɔ jamana dɔw yɛrɛ de kan o tiɲɛ donc n'i y'a dɔ kɛ tulu in na i b'a ɲagami ko ɲuman kɛ ka mun i cɛya Masi n'i tora k'o kɛ tile wolowula sigiyɔrɔma saba kɔnɔ ka laɲini ye min ye a b'o de sɔrɔ o o tile mugan ni kelen kɔfɛ yiri filanan min bɛ yen n'o bɛ dɔ yɛrɛ fara a jamujaya kan o de ye sinsanden ye sinsan den mhm. n'i y'a sɔrɔ mhm. i yɛrɛ bɛ fɛ cɛya yɛrɛ ka jamujanya ka se etapu min na mhm. e de b'o dɔn parce que a surunya ka se etapu min na e yɛrɛ de b'o surunya in dɔn fo i yɛrɛ sera ka fura ɲini a la dɔ ka fara jamujanya in kan i bɛ fɛ a ka dan hakɛ min na dɔrɔn i b'a kari ka suma ni mɔgɔya ye n'i y'a suma n'a ye masi i b'a bila i kun a ka si n'a sira ni dugu jɛra i bɛ t'o don dugu jukɔrɔ a filanan i y'a suma ni mesure ye a bɛ jamujanya ka se yen ni ala sɔnna tababu ye halisa an bɛ kuma an b'a a tɛnku fɛn min ye lalabi junior dɔ ko ko bana min b'ale la k'o de ye dununkɔrɔninya ye ɔhɔ fura b'o la diɲɛlatigɛ bana o bana tant que bana si dɔnna kɛ fura b'a bɛɛ la wa hali n'a ma si dɔn fura b'a la Parce que an fɛ yen ko ɲabali tɛ yen, siga t'a la, ɛ nin ko in tɛ dilan kɛ, un, nin ko in tɛ si sɔrɔ o ye tiɲɛ ye mais nin ko in tɛ dilan, un, Masi o t'an fɛ yen, tabarikala, adamaden cɛya mana dɔgɔya cogo o cogo, unhun, ne bɛ se k'a d'i ma yiri ɲɛnama saba la, ee, o yiri ɲɛnama saba ni min y'i diya o saba la i b'o ta bani, ɔhɔ, o de y'i ta ye a fɔlɔ fɔlɔ n b'a fɔlɔ jumɛn na o de ye wɔlɔbili ye adamaden mana kɛ cogo o cogo i ka teli o i ka suma o fanga t'a la o e k'i jɛ ala kama ala kɛlɛ kama e ka wɔlɔbili ɲini dɔrɔn i kan'a tobi i k'a daji masi n'i y'a daji tuma min k'a ban pewu tuma i b'a daji i b'a ko k'a jɛ pasi k'a daji i b'a daji fo tile wolon wolonwula dafa tile wolonwula dafalen tuma min na e bɛ sɔrɔ k'a bɔ ka to k'a min bɔli ɲɛ kelen su o su

to yen i b'i jija n'i ye koro kunkolo sɔrɔ koro kelen kelen i fana bɛ ko koro n'i y'a kunkolo sɔrɔ masi kelen bɛ yen i k'a sɛbɛn dɔrɔn siyɛn tan ni wɔɔrɔ o de ye kumatigi ɛnsan ye e ka ɛnsan sɛbɛn dɔrɔn siyɛn tan ni wɔɔrɔ i k'a kɛ nasi n'i tilala koro kunkolo i b'o bila ɛnsan nasi na masi n'i y'a bila ɛnsan nasi na ɛnsan nasi filɛ a tɛ min a tɛ ko a tɛ bɔn a tɛ jeni su o su n'i b'i da su fɛ i bɛ to k'a dɔɔnin ton'i cɛ ma k'i da su o su n'i b'i da koro kunkolo ni ɛnzan nasi i bɛ koro kunkolo ta bɔ a la ji min b'a da kɔnɔ i bɛ to k'a ton'i cɛ la masi n'i ye 21 jours ko wa hali ni cɛ wulila hali n'a sɔrɔ i cɛ fanga balo de i wulila i cɛ fanga balo n'i y'a ta a bɛ a bɛ se ka wuli n'ala sɔnna 77 01 16 16 77 01 16 seize walima soixante-sept zéro un seize seize l'incarnation de son père dɔ y'a jira k'a fɔ ko ale fasa bɛɛ lajɛlen de bɛ a dimi ko hali taama k'o ka gɛlɛn a ma n'i ye mɔgɔ ɲininka ni dɔn fɛn bɛ na an b'an ko bana yɛrɛ y'an dɔn fɛn de parce que fa Lalabi yɛrɛ de bɛ yen ka bana yɛrɛ de transférer ka bɔ buna hadamaden na pewu n'i ye ne yɛrɛ Lalabi ɲininka ne b'a fɔ n ko n'i ye dɔnni bɛɛ matière da ne bɛ matière fɔlɔ min ta ko n bɛ n ko kan k'o traiter fiyewu n'o yɛrɛ man di ne ye o ye bana ye surtout nerfs dimi i y'a ye e bana man ɲi bana ye mɔgɔ jugu fɔlɔ-fɔlɔ de ye jugu yɛrɛ tɛ buna hadamaden na i ni ɲɔgɔn na parce que n'a ye sira dɔ bali ala bɛ se ka sira dɔ wɛrɛ dayɛlɛ mais bana bɛ se ka sira bɛɛ bali yɔrɔnin kelen o ye tiɲɛ k'i bolo bɔ a bɛɛ o ye tiɲɛ la o de kosɔn bana man ɲi o de ye n'an donna fasadimi na Mhm. fasadimi a bɛ mɔgɔkɔrɔba minɛ Mm. komi a bɛ s- denmisɛnnin minɛ Mhm. an bɛ don min na i komi bi Mhm. fasadimitɔ dɔw bɛ yen n'u bɔra ka jɔ i ɲɛ na Masi hali olu yɛrɛ ma san tan sɔrɔ fɔlɔ o ye tiɲɛ donc ale ma dabɔ bilen k'a fɔ k'a bɛ mɔgɔkɔrɔba minɛ walima a bɛ denmisɛnnin minɛ o de kosɔn n bɛna yiri dɔ di sisan yiri min ni cɛ b'a kɛ muso b'a kɛ denmisɛnnin b'a kɛ mɔgɔkɔrɔba b'a kɛ wa n'i y'a kɛ i bɛ ala jɔyɔrɔ ye o yiri nin de ye zɔɲɛ ye Ah, yes. O de ye zɔɲɛ ye. N ye nin fɔ ka tɛmɛ a ka ca bi n bɛ segin a kan fɛnɛ parce que tumaw tɛ kelen ye i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɔra sisan ale siɲɛ fɔlɔfɔlɔ de filɛ nin ye ka Lala Habi denw lamɛn o kama a bɛ segin a kan n'i bɛ nin kɛ i bɛ nin kɛ kalite fila kalite fɔlɔfɔlɔ o de i bɛ zɔɲɛ kuru wolonwula bɔ a damana ka tila ka kuru wolonwula dɔ wɛrɛ bɔ a damana i bɛ kuru wolonwula fɔlɔ min ta dɔ ma bɔ dɔ la hmm. kuru wolonwula fɔlɔ min n'i b'o ta hmm. o de ye usage unique a filɛ dɛ c'est-à-dire i bɛ min utiliser siɲɛ kelen hmm. n'i bɛ baara k'a ji la mais ɲaga in tɛ utiliser fɛ bilen kuru wolonwula sigiyɔrɔma filanan i b'o de labaara fo tile wolonwula i bɛ min baara tile kelen depuis sɔgɔma Masi i b'o don daga kɔnɔ ka ji k'a kan ka sigi tasuma sanfɛ ka tobi ko ɲuman kɛ fo ka taa midi se ni tile ganna i bɛ ɲaga in yɛrɛ de bɔ k'o bila ji tɔ in i b'o to daga kɔnɔ k'o sigi tasuma sanfɛ o ka tobi ka gɛrɛngɛrɛn fo wula fɛ n'o tɔ tora ji min o ji in i b'o de ta Masi i b'o k'i mun tobi a filɛ dɛ i bɛ sɛgɛ de k'o la komi sɛgɛ kalite ka ca mais sɛgɛ min bɛ kɛ ka to tobi Masi i b'o de k'o la k'a remuer kosɛbɛ k'a gosi ko ɲuman kɛ ka kɛ i n'a fɔ muntulu i bɛ to k'a ta i b'a mun i farikolo kan kalite filanan n'o ye wolowula sigiyɔrɔma filanan ye mhm. i b'o de don daga kɔnɔ mhm. i b'a tobi ko ɲuman kɛ k'a ko k'a min mas hmm? a b'a traité kɔnɔna na mhm. i bɛ min mun farikolo sanfɛ o fana b'a kɛlɛ sanfɛ mas hali n'i tɛ se ka hali ni i paralyselen don kɔnɔna ani kɔkana yɔrɔ fasa dimi de y'i ka paralysé articulation in si tɛ sɔn bilen ka baara kɛ mas n'i ye nin kɛ tile wolonwula sigiyɔrɔma saba i b'i yɛrɛ sɔrɔ mais i bɛ min tobi k'a ko k'a min tile wolowula n'o sera i b'o bɔ i bɛ o ɲɔgɔnna si gɛrɛ don nɔ la tile wolowula o tile wolowula i bɛ ɲaga in falen mas i bɛ tile mugan ni kelen sɔrɔ la yɔrɔ o yɔrɔ e yɛrɛ b'a fɔ ko alihamdulilayi kunun tun bɛ cogoya min na bi n tɛ ten parce que kunun tun tɛ se ka fɛn kɛ n yɛrɛ bolo dɔ de tun bɛ n dɛmɛ walima yiri dɔ mais bi n bɛ n jɔ n yɛrɛ sen na f'i bɛ bɔ i nɔ la ka nɔ wɛrɛ sɛgɛrɛ

a kɛra kunkolodimi gansan ye o parce que bana gansan fana bɛ yen ani mɔgɔ ye bana bila fana bɛ yen o bɛ yen dɛ bon a kɛra fila sugu o sugu ye mas i bɛ jija yiri dɔ bɛ yen ko mangoro i bɛ mangoro fara ɲini n'i ye mangoro fara caman ɲini i b'a kɛ daga kɔnɔ k'a tobi tabarikala n'a bɛna mɔ safunɛ dɔ bɛ yen ko safunɛfin i b'o fana ɲini n'a tobira ka mɔ tuma min na i bɛ safinɛfin kɛ k'i kunkolo tereke ka sɔrɔ ka ji bɔn a sanfɛ wula o wula i b'a kati a kɛra dabali kunkolodimi ye o a kɛra sisana kunkolodimi ye o a kɛra masi kunkolodimi gansan ye o n'i y'a kɛ tile wolonwula ka dɔgɔ yɔrɔ yɔrɔ a b'a ban pewu mɔgɔ de y'a bila i la o walima jinɛ kunkolodimi o kɔnɔfɛn kunkolodimi o ma se ka dabali N'i ye mun yɛrɛ b'o la tabarikala kuma galama ye an bɛ a tɛnku ni wagati in na l'incarnation de son père n'o ye Lalabi ka Abu Abu dɔ y'a jira k'a fɔ ko denko de b'ale la h an balaka don yala fura b'o la e b'a falen dɔrɔn ka taa kalan la ka taa tɔgɔ sɛbɛn waa ni kɛmɛ saba tan ni kelen o kɔfɛ ka analyse kɛ a ka denko la, unhun, parce que denko darura bɛ na sira bɛɛ fɛ n'i y'a di ko muso k'a kɛ, unhun, n'a défaut b'a cɛ la, unhun, i bɛ t'a sɔrɔ o tɛ den sɔrɔ walima u fila ka système tɛ ɲɔgɔn ta, unhun, donc pour que o ka faranfasiya ka bɔ ɲɔgɔn na f'a ka taa consultation ka kɛ, unhun, ale ka vie la ka t'a cɛ ka vie la ka tila k'u fila ka système ta, unhun, confondu ni ɲɔgɔn ye, unhun, n'u t'a sɔrɔ, unhun, k'a yɛlɛma, unhun, k'u bila alignement kelen na u ka sɔrɔ. Tabarikala.
Ɔ ka bulon bɛ Bamakɔ Sotuba tabarikala ɛɛ o n'o ka diya ma a ka nɛgɛjuru sira kɔnkɔn dɔrɔn yɔrɔ bɛ jira a la nɛgɛjuru sira fɛ 77 01 16 16 walima 67 01 16 16 an bɛ to ni l'incarnation de son père ye dɔ y'a jira k'a fɔ ko baara ko de b'ale la h a tɛ baara la a ka baara sɔrɔ alhamdu alhamdu

bayɛlɛma hmm. k'a bɔ ten hmm. k'a kɛ i yɛrɛkun sago ye hmm. parce que mɔgɔ si yɛrɛkun sago tɛ yen i ka sɛmɛ dɔ la walima a fɔra i ma k'e tɛ kɛ tan i ma se k'i yɛrɛ bɔ ten o ye yiri saba de di yiri saba in n'i y'u sɔrɔ k'u fara ɲɔgɔn kan mas o yiri fɔlɔfɔlɔ o de ye jituguni ye yiri filanan o de ye timitimini n'i ye nin sɔrɔ mhm. ani sirakɔrɔ suwanɛ mhm. mas k'u fara ɲɔgɔn kan mhm. k'u foroki kosɛbɛ n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn sirakɔrɔ suwanɛ hakɛ to sitana donna an ka kuma la marakajugu de ko don marakajuguni marakajuguni jituguni ani timitimini o yiri saba in i b'olu de fara ɲɔgɔn kan k'a don kolon kɔnɔ k'a foroki n'i y'a foroki i b'a bɔ hmm. k'a da hmm, hmm. mas ni foye donna a la i bɛ tila k'a don kolon kɔnɔ tuguni k'a foroki f'a ka ja n'a jara o mugu in ani barakanti parfum dɔ bɛ yen ko dangoma mas i b'o ɲini k'o k'a la depuis wolola hali na ka taa ci la pour que i ka dɔ sɔrɔ mas o ma deli ka f'i ma n'i sera ka nin kɛ ka dɔɔni ta dɔrɔn k'a bila tasuma la k'i tigɛ wusu a la k'i da kɔnɔna ni sentigɛ kɔnɔna wusu a la mas i tɛ siɲɛ saba sɔrɔ nin na fiyewu au lieu de mɔgɔ k'e wele k'i ci fo e yɛrɛ ta ka n'i ma personnellement l'incarnation de son père i kɛra diɲɛ baara o baara kɛbaga ye walima i kɛra diɲɛ baara o baara ɲinibaga ye yiri saba ɲini dɔrɔn marakajuguni jituguni ani timitimini k'u fara ɲɔgɔn kan u bɛɛ k'u kelen ye parfum ye dangoma ye mas i ka barakanti k'a la n'i y'a k'a la fo ni tasuma banna k'a jeni sinon ni tasuma y'a jeni k'a sisi bɔ ni mɔgɔ ma se k'o bali da a la ko mɔgɔ tɛ se k'e ka baara sɔrɔbaliya bali ne y'a wuli lawuli y'a fɔ yɛlɛma cogo t'a la a banna ɲɛfɛ fɛn min ye nɛgɛjuru sira ye 77 01 16 16 77 01 16 16 fɛn min ye tɔgɔsɛbɛn sira ye sa waa kelen kɛmɛ ani tan ani kelen i bɛ sɔrɔ ka carte membre ta o la kɛmɛ fila waa kelen dɔ y'a yira k'a fɔ ko an balimakɛ don k'ale mago bɛ furu la mhm, k'a mago bɛ furu la ee alihamudulila wa sukuran mhm, masi mhm, n'i bɛ fɛ ala ka furu nɔgɔya i ye, mhm. n bɛna d'i ma fɛn fila ee n bɛna d'i ma yiri la Mhm. ka tila k'a d'i ma turabuden fana na mhm, parce que i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen olu bɛ se ka yiri kɛ dɔw fana bɛ yen olu bɛ se ka turabuden kɛ mais n b'a di ma turabuden na fɔlɔ o de ye turabu furuso de ye lumurabilen a yɛrɛ bɛ ci fila kelen fila fila o de ye lumara ye i b'a sɛbɛn dɔrɔn siɲɛ wolonfila i kana ka bi saba ye i kana ka tan ni wɔɔrɔ i kana ka mugan ye ala kama a sɛbɛn dɔrɔn siɲɛ wolonfila balimakɛ Mhm. ala kama nin kɛ sa Mhm. n'a sɔrɔ e yɛrɛ furulen don kɛ Mhm. e k'a kɛ k'a di dɔ dɔ muso ma bani Mhm. a bɛna furu sɔrɔ sisan a filɛ dɛ i b'a sɛbɛn dɔrɔn nasi la siɲɛ wolonfila Mhm. n'i y'a sɛbɛn nasi la siɲɛ wolonfila k'a ban dɔrɔn Mhm. lumara sɛbɛn dɔrɔn siɲɛ wolonfila ka masi k'a da yen Mhm. i kana caya yɛrɛ Mhm. siɲɛ wolonfila dɔrɔn Mhm.

yiri jumɛn yiri fila bɛ yen mm. an y'a fɔ ka caya awɔ mais yiri fila in yɛrɛ ka ɲi kojugu mm-hmm. mais mas mm-hmm. yanni n ka bɔ kumaso kɔnɔ yan mm-hmm. n yɛrɛ ka yiri kanulen ka tɛmɛ diɲɛ yiri bɛɛ kan n da bɛ s'a ma su in na tabarikala tabarikala e n b'o fɔ su in na dɛ ni ala sɔnna ma
yiri min ka di ne yɛrɛ ye ka tɛmɛ yiri diɲɛ yiri bɛɛ kan o ye yiri kelen po de ye o turabuden fana ka di ne ka tɛmɛ diɲɛ turabuden bɛɛ kan o fana turabuden kelen po de ye a filɛ dɛ e y'a mɔgɔ ma a fɔ an ye o la n bɛna yiri fila di ma furu la a fɔ yiri ma ko yiri npogotigini ani kamalenni kamalen kɛrɛnkɛrɛnnen yiri la ani npogotigi kɛrɛnkɛrɛnnen yiri la o de ye zɔɲɛ ye ani nsaban i bɛ nsaban ɲini kuru naani ka zɔɲɛ ɲini kuru saba i b'a ka dagaba kɔnɔ n'a sɔrɔ e mago b'a la de e ka se ka cɛ ɲɛnama sɔrɔ muso e bɛ se ka cɛ de sɔrɔ e b'a ka dagaba kɔnɔ k'a tobi k'a mɔ e b'a ko k'a min tile kɔnɔntɔn parce que munna tile kɔnɔntɔn parce que e bɛ cɛ de fɛ cɛ wo ye wo kɔnɔntɔn de ye e b'a tobi dɔrɔn k'a ko k'a min tile kɔnɔntɔn fo ka t'o dafa o dafa tuma min na i bɛ débrouiller kɔɲɔ kɛra carré min kɔnɔ kɔɲɔkɛ ni kɔɲɔmuso kɛra carré min kɔnɔ i bɛ taa furaɲaga fili o carré in kɔnɔ après kɔɲɔkɛ ni kɔɲɔmuso i b'o sɔn don o la min se bɛ i yɛrɛ ye
don
o ye musow ta ye cɛlakaw e de mɛnna diɲɛ kɔnɔ f'e ye san bi naani sɔrɔ k'a t'i ma furu sɔrɔ wari ko tɛ musoko fana tɛ ala ma furu yɛrɛ nɔgɔya ye de quoi e bɛ fɛ ka ala deli sisan ala ka furu nɔgɔya ye e ka da ɲini dɔrɔn zaban ɲini dɔrɔn kuru saba i ka zɔɲɛ ɲini kuru naani o ye cɛw ta ye e fana muso de fɛ e b'a ka daga bamanan k'a tobi n'a mɔnna e fana b'a ko k'a min tile tan ni kelen de munna tile tan kelen parce que muso fana muso fana wo ye wo tan ni kelen de

tabarakala soixante-dix-sept zéro un seize seize l'incarnation de son père dɔ y'a jira k'a fɔ k'ale ka wari ko a dɛsɛlen don ka basigi
wari an b'o fɔ an bɛ segin a kan tuma bɛɛ n'i sɔrɔta ka dɔgɔn wari tɛ basigi ni wari basigira da la ko faantan bɛ bange la walima dudenw bɛ du la Aw kɔni o tɛ yɛlɛma, awɔ, fɛn minnu bɛ yen n'u bɛ wari sɔrɔ, unhun, an b'o de di, unhun, n'a yɛrɛ ye wari sɔrɔ, unhun, wari yɛrɛ fɛnɛ bɛ basigi cogoya min na, unhun, a fɛnɛ b'o fɔ a ye, a filɛ dɛ, n b'a di a ma a cogoya fila bɛɛ kan, unhun, n b'a di a ma a cogoya fila bɛɛ kan, unhun, n'a bɛ fɛ ka wari sɔrɔ, unhun, wari camanba, unhun, turabuden bɛ wari di mɔgɔ ma, unhun, jiri bɛ wari di mɔgɔ ma, a filɛ dɛ, wari yɛrɛ fɛnɛ sɔrɔlen kɔfɛ, un tuma min na n'i y'a sɔrɔ ka caya o de fɛnɛ o de ye i ka a don fɛn dɔ la k'a bénéficier dɔw yɛrɛ fɛnɛ t'u ka wari donda dɔn a bɛ tiɲɛ u bolo o ye tiɲɛ donc nin bɛɛ bɛ laban wari yɛrɛ basigibaliya la n b'a di a ma turabuden na turabu ye tilayɔrɔ saba de ye tilayɔrɔ fɔlɔ o de ye k'a ta ni na ka taa bana kɔ ko tɛ ka jigin ka na k'a daminɛ sira kan ka taa jugu la turabu ko bɛ ban yɔrɔ min na n fɛnɛ tɛ kuma o kan mais maintenant k'a daminɛ nafolo la ka na kolaban na n bɛ kuma o kan su in na a b'o turabuden naani de ta n'a y'o turabuden naani ta a bɛ fɛ ka wari caman sɔrɔ wari yɛrɛ fɛnɛ sɔrɔlen kɔrɔ kɔ a bɛ basigi cogoya min na n b'o dɔ in fɛnɛ d'a ma a filɛ dɛ a bɛ nafoloso den a b'o sɛbɛn siɲɛ tan ani saba o bɛ ci kelen fila kelen kelen turabu kɛnɛkanso den moriden zumana o bɛ ci fila kelen fila kelen moriden zumana sɛbɛn ka tugu o la siɲɛ tan ani naani turabu siyɔrɔso den n'o ye lawusinɛ ye lawusinɛ a bɛ ci kelen kelen kelen fila a bɛ lawusinɛ sɛbɛn siɲɛ tan ani duuru turabu kolabanso den n'o ye musa ye musa sɛbɛn siyɛn tan ani wɔɔrɔ musa yɛrɛ bɛ ci fila fila fila fila n'a ye ninnu sɛbɛn ka tugu ɲɔgɔn na a b'a nasi bɛɛ ko n'a ye nasi in bɛɛ ko ka fara ɲɔgɔn kan n'a ye nasi in bɛɛ ko k'a fara ɲɔgɔn kan unhun a bɛ bagan kunkolo zɛmɛ de ɲini unhun bagan jumɛn un misi unhun n'a ye misi kunkolo zɛmɛ un a b'o ɲini misi cɛ ko t'a la misi muso ko t'a la awɔ a bɛ nasi in kɛ k'o tobi k'o unhun dun unhun masi ala min y'a la jarabi un ni wari yɛrɛ fitinin sɔrɔli ye parce que mɔgɔ bɛ jɔ fɛn min na o de ye fitinin ye unhun i ma fɛn min sɔrɔ o de ye belebeleba ye unhun a ka wari belebeleba ye wari caman de ye unhun parce que ale bɛ ka min sɔrɔ awɔ dépense ka ca sɔrɔta ma walima sɔrɔta bɛ ka bɛn dunta ma i tɛ se ka marali kɛ donc ni n'i ye nin kɛ mas n'i ye nin dun o yɔrɔ bɛɛ ala bɛ sababu dɔ créer sababu bɛ dɔ fara i ka nafolo sɔrɔta bonya kan n'o kɛra e fɛ nafolo yɛrɛ ka basigi o basigili in bɛ kɛ ni fɛn min ye bagan minnu bɛ yen ni tɔrɔn fila b'u la n'u bɛ dumuni kɛ ka kunun ka tila ka n'u bɛ repos ta waati min na i bɛ t'a sɔrɔ u bɛ dumuni in nasegin i b'a fɔ saga misi saga b'o la ba b'o la mas dumuni seginnen a bɛ bin dɔw ta bɛ bin o binnen ka b'u da i b'o de ta i b'o to i b'o kɛ sɛbɛn ye i ka wari bɛ mara yɔrɔ i b'a bila yen parce que hali n'i ka wari bɛ ten hmm? yɔrɔ hali ni i ye wari sɔrɔ daga dɔ bɛ wuli wari kunna o wari b'i ŋɛɲɛ hmm. i b'a bɛɛ cɛ i b'a dun i y'a bila yɔrɔ min na t'a bɛɛ cɛ i k'a dun o yɔrɔ bɛɛ hmm. sababu bɛ na dɔ wɛrɛ bɛ se a nɔ la i kunna wari in tɛ ban quoi a bɛ ka sɔrɔ i bɛ k'a bila yɔrɔ min na fɛn wɛrɛ bɛ yen min n'i y'a ta o ɲɔgɔn sigira min na nɔ la a tɛ tɛmɛ jinɛ ko tɛ i tɛ bɔ wari in fana bilen kan a ka nin kɛ bani ni Ala sɔnna kuma sugu gɛrɛw la a bɛ na ni seereya di ni Ala sɔnna ma i b'a ye k'a fɔ dɔ y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni bɛ fayida kɛ ko nka ko fayida ko tɛ jaabi ɔ a ka di n ye aw bɛɛ kelen kelen ka fayida dɔ di fayida min bɛ a to parce que a ko ko a t'a fɔ ko Ala kama dɛ k'a b'a fɔ ko a ka cɛkɔrɔba kama k'a ka u k'a ye.
O tɛ ale dɔrɔn i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman de bɛ yen i bɛ k'a dɔn k'a tɛ ka ɲɛ i bolo n dɔgɔnin y'a fɔ sisan mɔgɔ de bɛ yen n'i ka sɛmu yɛlɛmalen don n'a sɔrɔ misali e bɛ ka vivre sisan misali la ala y'e da bɔgɔ la n'e bɛ ka vivre ni bɔgɔ fana ye a ka gɛlɛn e ka tɛmɛ ɲɔgɔn kan quoi f'i ka sɛmu ka bɔ bɔgɔ de la ka na sɛmu wɛrɛ kɔnɔ tant que e bɛ ka vivre ni sɛmu kelen ma tɛ dɛ

Ne bɛn'o dɔ d'i ma sisan sisan. K'a d'a ma kɛ. N tɛ taa yɔrɔ jan yɛrɛ la. Unhun. N b'a d'i ma fɛn fɛn dɔ fɛn fɛn fila dɔrɔn. Jumɛn ni jumɛn?
Ɔ fɔlɔ fɔlɔ numuw ka nɛgɛbo. Un! I b'o ɲini. Unhun. Ani ntɛgɛnɛ kɔrɔ quoi daga kɔrɔ. Unhun. Daga kɔrɔ mun i n'a fɔ kungo kɔnɔ u b'a fɔ ko tɛgɛnɛ tɛgɛnɛ kɔrɔ. Unhun. Caman b'a dɔn. Unhun. Masi n'i y'o sɔrɔ i bɛ ja turabuden kelen bɛ yen ko turabuden bɛɛ masa o de ye mankusi o mankusi turabuden fanga bon kosɛbɛ kosɛbɛ mais cɛnmasaw bɛ siran a ɲɛ k'a sɔrɔ ale ka ɲi ni cɛnden caman ye fanga b'a la wa a bɛ se ka ko ɲɛlen caman de dilan adamaden binnen k'a lawuli ou bien i ye diɲɛlatigɛ ko a tɛ ka ɲɛ i bolo mankusi sɛbɛn dɔrɔn siɲɛ kɛmɛ naani ani bi naani ani naani i ka ntɛgɛnɛ kɔrɔ ɲini i k'o bila i ka daga kɔnɔ ka tila ka numuw ka nɛgɛbo ɲini i k'o bila daga kɔnɔ i ka nasi in kɛ k'i ko don o don i ka tile wolonwula sɔrɔ a kan masi n'i y'o kɛra kɛ n m'a fɔ fɛn wɛrɛ mais n'i y'o kɛ ka k'o kɛ a waati a bɛɛ bɛ ɲɛ i bolo dɔnni dɔrɔn tɛ dɛ a bɛɛ bɛ ɲɛ i bolo n'i don diɲɛlatigɛ ko o ko la a waati yɛlɛmacogo t'a la a bɛ ɲɛ i bolo wa cicogo foyi t'o la quoi i dara ala la o i ma da ala la o n'i ye nin kɛ hali n'i ko dɔnni tɛ tiɲɛ n'i ye nin ka tiɲɛ i b'a tiɲɛ tigɛ kɔ

n bɛ yiritigi yɛrɛ janto n'o ye yiritigi yɛrɛ n b'a janto ni yiri yiriba de ye a filɛ dɛ yiri ka di ka tɛmɛ diɲɛ yiri bɛɛ kan o ye yiri jumɛn o de ye tilebato yiri filɛ dɛ
tileyɛlɛma yiri Mhm. dɔw ko birana Mhm. i b'a bulu ɲini Mhm. mais n'i fɛ k'a ka teli i bolo Mhm. i kana a bulu bɛɛ tigɛ yiri kelen na quoi Mhm. i ka i ka se ka yiri i ka se ka bulu ɛ, yiri ju saba yiri ju wolonwula ɲini Mhm. i k'olu kɛ siri ye quoi Mhm. n'i y'o kɛ siri ye tuma min na masi e k'a kɛ Ala kama e kana foyi kɛ i tɛna turabuden k'a la i tɛna kuranɛ nasi k'a la ayi nin yiri gansan bɛ ka d'i ma tan terikɛ a filɛ dɛ
i b'a susu de k'a ka i b'a susu kolon kɔnɔ k'a susu k'a mugu bɔ k'a mara i bolo i so kɔnɔ yen masi fo ni Ala y'i ɲinɛ yiri in kɔ dɛ parce que Ala bɛ se k'i ɲinɛ ko dɔ bɛ yen n'a bɛ ne sɔrɔ Ala bɛ se ni

Ni fa ka di jan di parce que ni fa ka di kojugu ta n'a sɔrɔ sa na ko diɲɛ laban na ko kira tun bɛ na kɛ an tun b'a fɔ kira de don dɛ n'a sɔrɔ diɲɛ laban na ko kira tun bɛ na an tun b'a fɔ ko an fa Lalabi ye kira de ye balimakɛ an balimamuso i tɛ se k'o sɔsɔ parce que minnu ka kuma fɛ sisan o kan tɛ kun f'i ye o de ma kuma kuncɛ kuma yɛrɛ tabarikala dɔ fɔ an ye dɛ ɛɛ sabula dɔ ko ko a bɛ i deli han k'i k'a kɛ cɛkɔrɔba kama i ka fayida d'a ma n'a kɔni y'o fɔ o ye kuma bannen parce que a kɛ dɔnnitigi yɛrɛ kama n'i ma se ka min di i t'a sɔrɔ o de t'i kɔnɔ walima i ma kalan o de la o ye tiɲɛ ye sɛbɛnden wolonwula min bɛ yen mhm. n'a bɛ bɔ buna hadamaden yɛrɛ kun na mhm. turabu tɛ mhm. yiri tɛ cɛ bi saba tɛ wa kawatumu tɛ o sɛbɛnden wolonwula in bɛɛ b'i yɛrɛ kun de la adamaden cɛ de ye ɲininkali kɛ wa n'a ye nin kɛ masi ale da min ye nin fɔ ko dɔnni tɛ ka ɲɛ a bolo masi dɔnni bɛ ɲɛ a bolo hali dunuya bɛ yɛlɛma ka kɛ lahara de dɔnni bɛ ɲɛ o sini dɔrɔn hmm. o de ye samedi hmm. sini a k'a labɛn dɔrɔn k'a kun di walima k'a kun kwafi hmm. a k'o kunsigi dɔɔni ta k'o kɛ papiye la k'o kuru k'o kɛ sɛbɛnden ye k'o tu k'o bila a fɛ walima k'o bila a ka sɛki kɔnɔ ani sɛki min bɛ muruma ɲɔgɔn fɛ a yɛrɛ kunsigi a yɛrɛ kunsigi ni dɔgɔkun gɛrɛ sera i b'a ye kunsigi bɛ falen tuguni mhm. a bɛ segin an b'o kɛ samedi ya ni kunsigi falenna mhm. a ye fɔlɔ kɛ samedi mhm. a bɛna filanan kɛ dimanche a fana b'o si in dɔ ta k'o kɛ papiye kɔnɔ k'o kuru k'o kɛ sɛbɛnden ye a fana bɛ kunsigi kun in to yen tuguni f'a ka falen kunsigi a falen a kun na a b'a di lundi a bɛ n bɛ fɛ ka kuma lasurunya dɔrɔn tile wolowula bɛɛ o sɛbɛnden wolowula ye kunsigi b'a bɛɛ dɔɔni dɔɔni kɔnɔ mas a ka nin bila a ka marayɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ la mas ale yɛrɛ bɛn'a ye bi a b'a fɔ ko ala yɛrɛ juguya ye parce que ale bɛ ka dɔnni kɛ dɔnni foyi tɛ ka ɲɛ a bolo ale yɛrɛ bɛ tila ka n'a fɔ tuguni ko ala yɛrɛ ɲin kelen pe min bɛ dugukolo sanfɛ k'ale don jɔn si tɛ nin kɛ hali ni ala yɛrɛ bannen don i la ala hmm. kelen min ɔ ala kelen bɛ tila k'a to a ka masaya la ka dɔnni jaabi i bolo i ka laɲini ye min ye i b'a bɛɛ sɔrɔ k'i to dugukolo sanfɛ lahara jɔ don ala bɛ min k'i la ne abudulayi b'i t'o dɔn mɛ diɲɛ kɔnɔ yan i yɛrɛ bɛ ala yɛrɛ de karaba ala ka sɔn kali k'i ɔ karamɔgɔ jansa sisan karamɔgɔ jansa n bɛ karamɔgɔ jansa ni kɔnɔ ɲanama de hmm? kɔnɔ ɲanama min hmm. n'i y'a kɛ mas jɔn t'i wusu a la fiyewu mhm. fɛn kama fo ala k'o fɛn in k'i tile bɔ n'a bin cɛ o de ye ɲama tutu ye ɲama tutu ani dikɛɲɛ dikɛɲɛ dɔw t'a dɔn mhm. ni i m'a ye dɔw b'a ko di nɔnɔ ko hali a ma sigi tasuma sanfɛ mhm. di ɲagama n'a taara ka sigi tasuma sanfɛ i b'a ye nɔnɔ bɛ taa kote kelen na a bɛ mara yɔrɔ min na bo fana bɛ bɔ a dama na tasuma b'a jeni ka bo min bɔ a la mhm. o de ye dikɛɲɛ ye i bɛ dikɛɲɛ dɔ de ɲini mhm. min ni ɲama tutu bonya bɛ taa hakan kelen na mhm. k'u fara ɲɔgɔn k'u foroki ni ɲɔgɔn ye n'u ye ɲɔgɔn ta mas a dɔɔni dɔɔni ta dɔrɔn i k'a bila tasuma la k'i da wusu i bɛ fɛn min fɛ walima ala ne bɛ fɛ ka kɛ tan ne bɛ nin cogoya in na ne tɛ fantanya fɛ mm. ala n kisi fantanya ma ala i ka n sɔn nafolo la mm-hmm. walima ala n ye kunfin ye mm. ala n bɔ kunfinya la i ka n sɔn kodɔn la mm-hmm. ala ne bɛ nin baara in na ne bɛ kɔfɛ ala n bɔ kɔfɛ mm-hmm. n ma sɔn i da ka ne da ɲamama de n bɛ nin kɛ ka n fa jansa ni jɔn o jɔn y'a kɛ n'i y'a kɛ diɲɛ ko o ko la ko in bɛ kɛ dugukolo sanfɛ ne abudulayi de y'a fɔ yɛlɛma cogo t'a la tabarikala ne ala sɔn k'i fo ka fɛn min ye lalabi junior ka o fo ka tɛmɛni ka a lase a ma